ekwu na anyị na-ememezi ihe nkiri anyị emepụcha na ihe anyị ga na-asụzi bụ asụsụ anyị bụ Igbo onu emenwa bụ Enuanị onu Enuanị mbụ asụsụ Ubulu ka m ga na-asụ maka na eji m aka na yinwa bụ onye Igbo bụ nwanne m na ga na-anụ nye m ekwu karịa ndị ofu abụ ọ bụ na anyị na wa bụ n'ofu Adị wa anụ nyọ asụ, bụ anyị da anụ nyọ asụ. Igbo ndị nọ na Western Niger ka m chọ ka anyị nebanye anya tata. Echiwe na adị we ụzọ atọ bụ echu ịgba na aka ose dị. Anyị nwụ ndị Ịka among Igbos ndị Western Niger, anyị nwụ ndị nọ na Ịka. Ịka nwọnị N'ịgba nke we bụ ndị wa akpọ na mbụ, ndị Anidu, na ụfọdụ ndị nọ n'ebe unu akpọ Bini tata, bụ ndị akpọ ndị Anidu, ya bụ ndị Igbo nọ na Anidu. Anyị nwụ anyị nwụzikwa Ịka ka m si gwanị ụnụ ya bụ ndị akwụkwụ Agbọ na Ụmụnede we anyị nwe Ụkwụanị Ụkwụanị ya bụ ndị nọ na ndị wa akpọ Ndokwa tata anyị nwụ Enuanị Enuanị bụ ndị nọ na Anịọcha Anịọcha nwe Anịọcha South nwee Anịọcha North anyị nọkwa n'Oshimiri Oshimiri nwe Oshimiri South ya na Oshimiri North ya bụ ndị Enuanị ba atọ na mgba nke tata ya bụ anọ ka anyị ala agwụpụ na ịgba nke ba anọ na mgba bụ ndị igbos of western niger nke tata achọ ka m kọwanị ụnụ nye gbasa anyị anyị bụ ndị igbos of western niger ya na ndị igbo ndị ofu abụ nọ na eastern part of niger ofu nyọ ka anyị niile bụ Ihe kewana anyị dị iche iche ihe ndị oyibo akpọ waves of migration ihe kpacha ndị mmadụ ji ebigharị jee n'ebe ọzọ jee pụọ obi o nwe ike bụ na aya achụ we o nwe ike bụ na o nwe nye ezinụnọ we mmeghe ihe obodo asọ n'iji kwụọ ọchụ achụ we bifee ka ọ bụ achụpụ wee ezinụnọ n'obodo o nwe nye meni o ji bụ na anyị nwa nọ n'akwụkwụ nị ụnụ nwa nọ n'akwụkwụ ofu abụ nwụkwọ ndị nọ as far as Rivers State nwụ ndị nọ na Bayelsa ọ kwụsị nọ yị n'ịbụ onye Igbo ọ bụcha na omenanị ndị Igbo wee mee ya eme ụnụ azụ afịa anọ ụnụ eji ọfọ achị ebo ụnụ ebe nwa ugwu ọ bụ n'okei dọ unu ebe ugwu unu apapụcha nwa unu agụ nwa afa igbo si unu eje ọmụgwọ ihe ndị na bụ omenanị a ndị igbo wee ji mara igbo n'ụwa niile ọ bụ na eme ya bụ omenanị na eri nya iri na asọ nya ịsọ mara na anyị niile bụ ofu nkewa adịna achọrọ m ka m wepụsị oge gbaa ndị bụ ndị western igbos nọ na eastern igbo ka ịhụ anụ osikezi adụwe ewepụ ile na eze na ọnụ wa niile bụ ofu nyọọ wa niile bụ ofu nyọọ ya bụ nya bi bụ agbata imi na ọnụ ka anyị bi nwenne na nwenne ka anyị bụ and nwenne na nwenne adị eri nri asụ ọwa mụcha na ukpe o ụmụ ndị akpọ onwe we ụmụa eze chima n'ọnụ m bụ onye ụbụlụ ka m ji kpọọ ụmụa eze chima wenwa akpọọ ụmụa eze chime ị ga-ahụ ụfọdụ kwa asịrị na abụghị we ndị Igbo na abụ we ndị Idu ya bụ na abụ we ndị ụfọdụ n'ime we dịka m gbaa we nsị dịka Ọnịcha Ọnịcha ga-asị na we bụ ndị Ọnịcha Ado na Idu Bini adịna n'ime Idu wa akpọ afa Idu nwọ o nwọ ndị Igbo bi n'Idu gafede Idu ndị Igbo nọ as far as Yoruba Ife Ife ka narị mmenwa bụ Ezemu na ụmụnne niile si bịa bịa biri n'obodo anyị nọ mana onye Igbo we bụ maka na Igbo bụ afa ya na ụmụnne niile Igbo ka anyị nwa asụ ya bụ ndị na-ekpọ onwe we ụmụa eze chima ụfọdụ nọ dịka m gbaa ndị nọ na akụkụ nị bụ western igbo kịtanị m gbaa we ị ga-ahụ dịka ọbịọ dịka ọnịcha ọnịcha ugbo ọnịcha ọlọna isele ukwu ya na ndị ofe abụọ bikwọ na akụkụ nị bụ m Eastern Igbo Land ya bụ na-agafeghị osimiri Ọmambala ndị dị dịka Ọnịcha Ado na Idu ndị na-ekpọ afa bụ ụmụa eze Chima ndị Igbo ka we bụ ndị ọzọ m ga-agbakwọ dịka m gbaa ndị bụ ụmụnne mmenwa bụ ndị ụbụlụ nọ na Eastern Niger ya na akụkụ obodo ndị ofu abụọ dị na Delta steeti bedi maka e nwe ihe akpọ primary migration and secondary migration nwede ihe akpọ tertiary migration ọ ga-enwe ebe onye bi pụọ obi ọ bụ n'ebe onye ọ pụọ obi adị na mma ọba bigharịa bụ omesịa enwebisi oge gbaa Ndị bụ ndị Ubulu sọsọ Ubulu o agbatekwana m obodo ọzọ n'ime ya m gbaa ndị bụ ndị Ubulu nọ n'obodo ndị ọzọ ya hụ anaghị chi nne m gbame ndị bụ ndị Ubulu nọ n'akụkụ nị nọ n'akụkụ ofu abụọ mana ofu Ubulu ọkwa bụ ka m gbaa ndị m ga-enwe ike lụsị tupu m ga-eji lọzọ ka m gbagide ndị bụ ndị Ubulu nọ na Ọhaọzara n'Ebonyi steeti Anyị nwe ndị bụ ndị Ubulu Ubulu Ikem ka wa akpọ onwe we anọwe na Ọnịcha Ado nke tata anyị nwe Ubulu Ukwu ya bụ obodo mụ nwa si bịa n'Aniocha South Local Government Area of Delta State ka ọ dị anyị nwe Ubulu Okiti ofu Aniocha South nwa ka ọ dị anyị nwe Ubulu Ụnọ ọzọ Ubulu ụmụ obodo dị n'Ụkwụanị ụmụnne anyị bụ ndị Ubulu nọ anyị nwe Okwele Ubulu n'Ụkwụanị anyị nwe Inam Ubulu n'Ụkwụanị anyị nwe Amaọjị Ubulu n'Ụkwụanị anyị nwe Obetim Afọ Obetim Ubulu n'Ụkwụanị anyị nwe Ubulu Oru wa kpọkwa Ubulu Ihejiọfọ n'Imo steeti ka ọ dị anyị nwe Uvuru Ụzọ Ụwanị Uvuru n'ime ekwunye dị na Mbaise n'Imo steeti Uvuru onu wa asụ ka wa eji kpọma Uvuru anyị nwụrụ ụbụrụ ntụ anyị nwụrụ oke ụbụrụ anyị nwụrụ ụbụrụ isi ụzọ anyị nwụrụ ụbụrụ ekwe anyị nwụrụ ọzọ ụbụrụ ụbụrụ eshikezi ndị ndị niile ochene dị n'ime ahụ ka ụbụrụ niile chana dị ọnwụ nna anyị sọkwa asọ ụbụrụ asụ edi Ụfọdụ ndị nwa asọ edi maka ejige m ụkwụ m jee ụfọdụ obodo ndị na m kpọ afa dị ka Ubulu. Ụfọdụ ndị nwenwu ụnọ Ezemu Ezemu ọ bụ onye bidochie obodo m si bịa bụ Ubulu Ukwu. Ya bụ Igbo niile cha na m kpọ afa beni bụ ofu. Naanị ka ị ga-esi kọwanị onye Igbo nọ n'akụkụ ofu abụọ Omambala River ya bụ Eastern Niger na ọ bụ na na ndị nọ n'akụkụ na ya bụ ụmụnne na nke ya esi kọwanụrụ ya na ndị nọ n'akwụkwọ ya abụzi ụmụnne maka na maka na ebirigo ya n'akwụkwọ ofu abụọ na anyị na-abụzi ụmụnne na-abụzi ndị Anioma o tupu anyị jide- anyị jide zama afa nị wa akpọ Anioma nke tata ọ bụ na ịhụ ụfọdụ ebulu wee n'isi kpara na abụ ụmụnne afa wa dịka akpọ na anyị o akpọga wa anyị Western Igbos na mbụ akpọga wa anyị Western Igbos anyị na-aza anyị Western Igbos nsogbu adịna etekpama wa anyị na ndị Yoruba ndị Yoruba na-amụ anyị amụ ndị Bini na-amụ anyị amụ ya bụ ndị Idu ọ bụ na esi wa Yoruba bịa bi- bichie ani Idu maka mbichi ka wa bịa bichi ya rube ani Igbo dọ wa na-amụ anyị amụ

Ya e Bendel steeti. Akpọrọ wa Bendel Igbos. Ọ na-awa. Ọ nọbeghị. Asị okay. Wa kewa Bendel steeti ụzọ naabị. Ekewa wa Bendel steeti ụzọ naabị ya Delta steeti.